ko piriya ka fini suturalen don aa ko n y'a dɔn k'a fɔ suriya bɛ nin ka pilasi sɔrɔ a dusukun na sa dɛ ko ne y'a f'e yɛrɛ ko ni denmuso b'i bolo ko nin ye diyaɲɛ daminɛ ne ye suriya ba ye kɔɲɔmuso sɔrɔ

ko ne yɛrɛ fɛnɛ b'a f'i ma ko babiji kɔrɔkɛ ka madamu kɔrɔbalen ka madamu k'i kɛcogo ka ɲi bi ko ko bɛɛ ɲɛna a kɛra i sago yɛrɛ de ye labɛn cogo kɛcogo ee nin kɔni i ye madamu yɛrɛ de sɔrɔ

N nan'a ɲɛf'i ye n y'a dɔn fini in ye minɛ kɛ n y'a bɛɛ faamu ne y'i sɛgɛn dɔɔnin olu bɛɛ banna n b'a fɛ i k'a fɔ n nana diyaɲɛ segin i ma k'e ti ka fɛn fɔ ko ne fɛ ka biju de k'i la

Ne yɛrɛ ye diyaɲɛ in minɛ an jɛra an kɛra kelen ye ko diyaɲɛ mago bɛ kari la diyaɲɛ mago bɛ danaya la danaya o ye diyaɲɛ jɔsen belebeleba ye ko n'an bɛ jɛ an ka jɛ tiɲɛ kan tiɲɛ ye diyaɲɛ jɔsen dɔ ye danaya ye jɔsen belebele ye n'an bɛ fɛli kɛ k'an ka da ɲɔgɔn na dɔrɔn o bɛ ko in diya

anw y'o de fɔ ko ni maa jugu jarabila k'a bɛ caman bɔ juguya la ko diyaɲɛ bɛ hinɛ kofɔ diyaɲɛ bɛ makari kofɔ

anw fila jɔra ka hakiliw kɛ kelen ye k'a fɔ k'an bɛna kɛ ɲɔgɔn cɛ ni ɲɔgɔn muso ye don nataw la k'an ka dusukasiw kɛ kelen ye ni k'an ka nisɔndiyaw ni ka jɛ olu la tiɲɛ kɔnɔna na ani dannaya kɔnɔna na

ayiwa n dɔgɔkɛ a b'a fɔ ye ko kabako wulila ko hami jugu min tun bɛ anw na k'o banna aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn n dɔgɔkɛ salama papa kamara ni dɔw ko a ma arajo kayira papa ale ni a balimakɛ a terikɛ usumani ture anw dabali banna dabaliban ye jumɛn ye hami jugu min tun bɛ anw na n'o kɔ donna anw ma anw tɛna nin gundo ɲuman in mara an kelen ye koyi an na nin da bamakɔ bɛɛ lajɛlen tulo kan o hami tɛ dɔwɛrɛ ye hami jumɛn kɔ donna anw na turabu masa turabu masa in ye jɔni ye gawusu kalilu bɛrite ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko larabi larabi nana ka na anw bɔ dibi jugu la ni k'an bila yeelen la larabi a fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye banajugu min n'o hami tun bɛ anw na su ni tile n'an b'an da ka miiri n'o ye o banajugu a y'o kɔ don anw na a seginna ka fɛn jumɛn kɛ nafoloko hami tun bɛ anw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nafolo ye fɛn ye n'a t'i fɛ hali i mansaw u bi u kɔ don i la dɔɔni larabi nana ka n'o bɛɛ lajɛlen ta k'o bɔ i garijɛgɛ ka suma wa a ka teli wa e ka se gawusu kalilu bɛrite ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ dilan ne bɛ fɛ ka furu kɛ kamalennin ko ka di n ye dennin yɛrɛ ko ka di n ye ne tɛ tulonkɛ sira la koyi ne bɛ furu yɛrɛ de nɔfɛ k'a kɛ a ko gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ e ka larabi lajɛ bani a faransi ka di ameriki ka di nin si tɛ sɔrɔ ni visa tɛ nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛyalen don kana fila kɛ dɛ larabi a ɲini larabi n'i ko i k'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru jumɛn na 77 01 16 16 walisa i b'o malitɛli wele 67 01 16 16 larabi yɛrɛ a sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn na n'i taara yen sotuba ayiwa i ni dankɔrɔba in bɛ ɲɔgɔn ye ni o ye gawusu larabi ye an bɛ dugawu kɛ ko garijɛgɛba ala taala k'a di anw ni larabi ma ko wa anw ka haminanko ko nin y'o bannen

An bɛ Ala barika da, Ala barika dalen kɔfɛ, maa minnu bɛ yan n'aw bɔra ka so n'aw b'aw yɛrɛ ka so an bɛ bɛɛ fo. A ye kɛnɛ bila, a ye kɛnɛ bila k'a ye. An bɛ interview kɛ yan siɲɛ kelen quoi. K'a ta k'a d'u ma bi. donc eh, ne ni n bɛnkɛ an depilasera ka bɔ ani an ka kalandenw ka taama ka na an sen jɔ a la ka dugawu k'a ye a ka ala ye hɛrɛ min k'a ye ka dugawu k'a ye o la kɔfɛ dugawu kɛlen kɔfɛ isufu ye ka tila ka dugawu ɲini isufu fɛ parce que ni ala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ ye n'i gɛrɛla a la ala bɛ se k'a ɲɔgɔn k'i fana ye ni ala ye tɔɔrɔ fana se mɔgɔ ma n'i gɛrɛla a la ala bɛ se k'i kisi tɔɔrɔ ye ɲɔgɔn fana ma donc an ka bɔ an ka so kɔnɔ ka na an ka so parce que isufu ka yɔrɔ yɔrɔ y'an ka yɔrɔ ye n'i ye dɔnnikɛla kelen dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen ye kelen donc n'i ye dɔ bɔ yen dɔrɔn dɔ de bɛn'i jɔ n'i ye dɔ bɔ yen dɔrɔn dɔ b'i jɔ donc an kɔni ka taama ka bɔ an ka so ka se isufu ka so o de ye kanu ani balimaya ani sinjiya o taama de b'an bolo donc an nisɔndiyalen bɛ kojugu fo ka taa damatɛmɛ adamadenw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn kanu ala kama an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ala kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ala kama sabu n'o kɛra dɔrɔn an mago bɛ min na an ka ɲɛnamaya la an b'o sɔrɔ alikiyama jɔ don fana an mago bɛ min fana lahara jɔ don fana an b'o fana sɔrɔ i fɛ teriya kun ka di n ye ni hayidara kanu min la o de ye n dusukun sabati la ala

an ye mɔgɔ sɛbɛ don ke tɔgɔ n'an dini i bɛ taa so sini n bɛ taa i mansaw nɔfɛ a y'i ka ɲɛ bɛɛ ɲɛnabɔ e de ta ka gɛlɛn an n'a mansaw nana n jɔrɔla ni e de ye a k'a ni ce suruya aw bɛ mun baara kɛ ko an bɛ komɛrisi kɛ ko an kɔni wasala anw denmuso n'o furula suruya ka du kɔnɔ o ye hɛrɛ de ye sigida bɛɛ ma ko n y'o de fɔ e denmuso bɛ furu grand frère de ma ne yɛrɛ ye n ta sɔrɔ

adamaden tɛgɛ man di ka tɛmɛ ni cɛ fila kan ko durani ko ninnu u tɛgɛ ka di i tɛ preuve yira ko daga in ɲɛci t'a ye bilen yan

a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ dɔ ye a t'i ɲɛdɔn cogo min na k'e ye ne wele mun na mun na i bɛ n wele yan k'e t'a faamu e b'a dɔn ne ni kɔrɔkɛ de bɛ diyaɲɛ la e ni dɔgɔnin bɛ diyaɲɛ la u ka baaraw ka ca an tɛ bɔli sɔrɔ an tɛ soirée sɔrɔ an bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa hali n'a kɛra siliman kɔni an ka taa ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔ la i bi yadɛf wele i b'a fɔ a ye ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ suruya wele n b'a fɔ a ye an ka fɛɛrɛ kɛ a kɛra siliman ye a kɛra ɲɛnajɛ kɛyɔrɔ dɔ ye an kɔni ka se ka t'o la sa n'i bi don diyaɲɛ la i fɛnɛ ka to ka kana siran koyi ayiwa k'an y'a mɛn k'a fɔ ko ferosi a bɛ a ni bɛ dugu in kan dɛ

e ka jarabi kura in y'i ka dɔgɔtɔrɔ ye o ta aa ko ne kɔrɔkɛ hakili ka bon dɛ a k'i kɔrɔkɛ min fɔ tiɲɛ don k'i bɛ se ka taa ya ee ko baara tɛ bi koyi k'an bɛ ninnu sagoya la

ne ka baara de caya e ma an bɛɛ bɛ taa sinima na e suriya nangila nisɔndiya ye na nisɔndiya i ka ɲi kojugu anw wulila ka na siliman na nin don in na i b'a fɔ suruya y'a fɔ cogo min na ne ka ko tɛ caya n diyaɲɛ b'a ma an bɛɛ ka taa siliman na tubabukɛ fila min talen don espagnolkɛ fila in ka na ka na suruya kama olu y'a dɔn k'a fɔ ko suruya kan ka taa siliman na u nan'u da yɔrɔ min bi bɛn siliman da ma k'anw saralen don ko fɔ suruya ka diɲɛ to ferosi ka maaw don

aa ah, ko a dun kɛra cogo di ah, k'i dogolen to i dogolen to a ma sɔmi o ko mɔgɔ si kana bɔ i nɔ la k'a ye selimamuso ma wele

a ko cɛ fila sigilen bɛ ko marifa jan b'u bolo wala ye bɔ i sen bɔ bɔ sen bɔra a yɛrɛ mabɔ dɔɔnin